wala ala ko i k'a dɔn ka ko mɔgɔ minw sa amanu n'olu limaniyana asadu olu ka gɛlɛn huban kanu na lilahi ala gɛrɛna walaw tara e ko n'i ka yeli kɛ alazina walaw tara lazina ni mɔgɔw ka yeli kɛ zalamu minw b'o yɛrɛ kun tɔɲɔ tumana min na yarawuna o bɛna yeli kɛ alazaba jangata la Anal kuwata ka fɔ ko se bɛɛ lajɛlen lilahi o ye ala ta ye jamian tɔ ma to kɔ wa analaha o bɛn'a dɔn o waati la ka fɔ ko setigi masa ala sadidul azabi jangata gɛlɛn masa fiw don ala k'an kisi ɛɛ ale ilahukum ilahun wahidun dalu de bɛ jira ka ka na ko an y'a dɔn ka fɔ ko ala ye an bɛɛ lajɛlen tigi ye fɛn bɛɛ tigi ye ala ye sangaba b'o kɔnɔ dugukolo b'o kɔnɔ fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ kiraw b'o kɔnɔ fɛn bɛɛ tigi ye ala ye k'a la mun kan nin fɛn ninnu si t'o yɛrɛ bolo sangaba t'a yɛrɛ bolo dugukolo t'a yɛrɛ bolo fɔɲɔ t'a yɛrɛ bolo o b'a jira n'i t'i yɛrɛ bolo i bɛ min bolo kɛ o de i bɛ o de taya la o o de y'i tigi ye awa ko ninnu bɛɛ b'ale ala ta ye ale de bɛɛ lajɛlen tigi ye ko n'a ta wa mina nasi ka bɔ mɔgɔw la ni kabako ta kabako kɔfɛ i yɛrɛ y'i yɛrɛ ye i tigi ala ye nin bɛɛ nin bɛɛ kɔfɛ wa mina nasi mɔgɔ sɔrɔla mɔgɔw la o y'o ɲɛ tugu nin dalu gɛrɛ in bɛɛ kan man yatakizu u taara ka taga minɛli kɛ sanga ni waati bɛɛ u bɛ to ka minɛli kɛ min dunilahi min ma kɛ ni ala ye andadan tɛnɛw la sinaw la sifaya wɛrɛw la dɔ wɛrɛw la u bɛ fɛ k'o suma ni ala ye nidu ye misili ye andad amsal a wazun bɛɛ kelen a kɔrɔ bɛɛ kelen fana misili nidu ɛɛ andad amsal o tuma na o bɛ fɛ ka ala ɲɔgɔnna o de andad o bɛ fɛ ka ala ɲɔgɔnna dɔ minɛ masa min ni ko bɛɛ b'ale bolo ale don ko bɛɛ ɲɛna o bɛ fɛ ka o ɲɔgɔnna masa de minɛ fɛn wɛrɛ la k'o ka ko bɛɛ dilan o ye o ɲɔgɔnna dun tɛ ala fɛ lesa kamisilihi ɲɔgɔnna tɛ ala la o ye ɲɛtugu don kuwa k'i yɛrɛ jagoya bila ka taa bin na ala ko nin dalu gɛrɛ in bɛɛ kɔfɛ danfɛn bɛɛ yela danfɛn ye ala kelen yela tigi ye mɛ o kɔfɛ adamadenw y'o ɲɛ tugu adamaden dɔw ka taa fɛn wɛrɛ ta k'o kɛ ala misaliya ye ee o b'olu kanu o tuma andadun de kana miiri ko jokurunin dɔrɔn bɛ kabakurunin dɔrɔn bɛ dɛ ayi a ɲɛsinnen b'a bɛɛ de ma adamaden ɲɔgɔn min i y'a minɛ ka o de bila Ala misaliya ɲɔgɔn na parce que Ala de bɛ ko kɛ i taara i mɔgɔ ɲɔgɔn de minɛ k'o kɛ komi Ala ɲɔgɔnna komi o de bɛ se ka ko bɛɛ kɛ komi Ala i taara kabakuru de ta i taara ji de ta i taara mɛrɛka de ta i taara jinɛ de ta i taara danfɛn sugu danfɛn bɛɛ o tuma andadun nin ɲɛsinnen bɛ fɛn bɛɛ de ma n'ala kɔni tɛ kɔni a bɛɛ de b'a kɔnɔ o tuma mɔgɔ o mɔgɔ ye ko dɔ wɛrɛ minɛ k'o kɛ ala misaliya ye yuhibbunahum o bɛ o ye o fɛn wɛrɛ mun ta k'o kɛ ala ɲɔgɔnna ye kɛ o b'o kanu o b'o fɛn ninnu kanu kahubbillahi i n'a fɔ ala ka kanu cogo ça veut dire ala ka kanu ka ala ka diyanye e n'a y'i bila min i b'o kɛ n'a y'i fara ka bɔ min i b'o to o ye ninnu fɛn wɛrɛw kanu ten de o adamaden ɲɔgɔn walima jinɛ ou bien mɛlɛka ou bien fɔɲɔ ji yirisun o y'o kanu o kanu cogo la o dusukun kɔnɔ e ni o bɛ baara kɛ ni o fɛn ninnu ka yamaruya ye setana bɛ tɛmɛ o fɛn ninnu sira fɛ n'a bɛ fu di mɔgɔw ma n'o bɛ kɛli kɛ n'u ko ka mɔgɔ dɔ faga o b'o faga a ye n'a fɔra o ka kɛ min o kɛ ye kɛta lo kɛta tɛ olu kɔni ta ɲɛ olu bɛ kɛlen bɛ ka tugu a kɔ de dɔn n'a yamaruya min bɔra o b'o de kɛ o tuma ko b'o fɛn ninnu kanu kahubbillahi i n'a fɔ ala ka kanu ala ka kanu ni ala kanu a kanu ko hakika yɛrɛ la dɔrɔn n'ale y'i bila min i b'o kɛ n'a ye fa de bɔ parce que dɔw b'a fɛ tafsirikɛla dɔw b'a fɛ k'a fasari yɔrɔ in na Ka ko ala ka kanu ko a tɛ ala tɛ danf ye o ko i bɛ a kanu tɛla bonyala ɲɛ cɛ ɲɛ tan tan tan danf tɛ o tuma ko ala ka kanu ko olu b'a jira majaaso de ye ka sɔn ala ka yamaruya ma k' de bɛ wele yɔrɔ la ko ko bon ani itaatu imtisal bi awamiri n'a ko i ka min kɛ i b'o kɛ n'a ko i ka min to i b'o to o tuma kɛli a ka yamaruya la ani toli a ka nahayu la wo de bɛ wele yan ko hubbu voilà ko mɔgɔw bɛ e, limaniya jow bɛ ko min to ala ta la wo ka fisa ka tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ sɔn jow ta ma u bɛ sa u bɛ dɔn de to jotigi u bɛ dɔn de to u ka jo ka yamaruyaw la u bɛ dɔn de kɛ u ka ɲa fara ni ɲa bolo mais o kuma in tɛ bɔ parce que n'i donna aya nin yɛrɛ kɔnɔ yan o ani yɔrɔ wɛrɛ la o ala bɛ misaliya dɔ gosi la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ i bɛ danfɛn kanu kanu cogo min na kɛ ala yɛrɛ bɛ kanu ten de fana ani ala tɛ physique fɛn ye k'a fɔ ko i b'a fɔ ko ala tɛ kanu ko danfɛnw ta kanucogo kanu min bɛ kɛ danfɛnw na kɛ o kanu de bɛ kɛ ala la mais i bɛ ala kanu kanu min na kɛ a fanga de ka bon ka tɛmɛ i bɛ danfɛnw kanu kanu min na n'o tɛ a kun tɛ na n'a ye yɔrɔ kelen na k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ k'a misaliya gosi k'o bɛ ala o bɛ o ka fɛn ninnu kanu na i n'a fɔ o bɛ ala kanu na cogo min kɛ hubbillahi c'est n'i ka misaliya dɔ gosila ni misaliya dɔ ye c'est-à-dire ko dɔ min bɛ suma kanu min bɛ kɛ danfɛnw na u ɲɔgɔnna kanu de bɛ kɛ ala la diyanye min bɛ k'i dusukun na ka i ka da i ka jo la ka taa mɔgɔ ɲɔgɔn na ka taa ka taa fɛn wɛrɛw la kanu min bɛ k'i la danfɛnw ka ko la kɛ o kanu ɲɔgɔnna de ala la kana a kɛ majaz kan ko imtisal don ko bilali don yamaruya la u toli don a ka fara min na ka bɔ k'o kɛli ma kana hubbu fasari n'o ye o ye résultat de ye natijat al hub kanu résultat de ye o ye kana o yɛrɛ ta k'a kɛ ko yɛrɛ kun ye n'i ye ala kanu i m'a ye n'i y'a ta danfɛn ka ko la n'i ye danfɛn kanu kanu yɛrɛ hakika la n'a y'i bila min na i b'o de kɛ n'a y'i fara ka bɔ min b'o i b'o to o tuma ala ya côté fana c'est le même là n'i ye ala kanu kanu in de b'a to n'ala y'i bila min na i b'a kɛ n'a y'i fara ka bɔ min i b'a to o tuma na kɛli ni toli nin kɛ o bɛ woro ka bɔ kanu in de kɔnɔ danfɛn don ala don c'est le même là kanu ye kanu de mais kanu résultat de bɛ woro kɛli ni toli la o tuma u bɛ danfɛnw kanu cogo min na o bɛ ala yɛrɛ fana kanu ten de kana miiri ko ala ka kanu in k'o tɛ kanu ye k'o ye yamaruya kɛli ye ya kɛli nin kɛ o bɛ wolola ka bɔ kanu de la c'est toujours voilà OK maintenant yuhibbuna o bɛ o ka fɛnw kanu danfɛnw kanu kɛ hubbillahi i n'a fɔ ala ka kanucogo walladhina ala ko ka taa sɔrɔ mɔgɔ min amanu ashaddu olu ka gɛlɛn hubban kanu na lillahi ala ta'ala la ka tɛmɛ olu bɛ O danfɛn ɲɔgɔn min kanu ko kanu fila in kelen tɛ dɔ ka girin ni dɔ ye dɔ ka farin ni dɔ ye dɔ fanga ka bon ni dɔ ye o démontrélen don quoi n'i ye tasuma kanu ala y'a kisi bon peut-être mɔgɔ bɛna ko i tɛ tasuma kanu n'i ye ji kanu mɔgɔ ka teli ka ji n'i ye ji kanu o kanu kojugu kosɔn fo i bɛ to ka ji bato tellement que k'a ye ni ji t'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o yɔrɔ man ɲi quoi o tuma i bɛ ji kanu kojugu ka taa se yɔrɔ la i sɔnna ji ma sitanɛ mana tɛmɛ o ka fan fɛ sa ni ji ye mankan dɔ fɔ i ye dɔrɔn sitanɛ de bɛ mankan dɔ fɔ la à travers ji o tuma i tigi kuma ni fɛ la mana fi bolo ma i b'o ka kɛ mais mɔgɔ min ye ala kanu ani mɔgɔ min ye ji kanu a b'a filɛ kanu fila in jumɛn de bɛna giriya ni jumɛn ye parce que ko ala ka kanu ka girin ka tɛmɛ danfɛnw ka kanu kan c'est-à-dire ka i danfɛn ɲɔgɔn kanu o i ka kanu ɲa o ɲa Ala b'a confirmer na ko kanu tɛ se ka giriya ka s'ale ala ka kanu fɛ ale ala dɔnbagaw bolo voilà o tuma an bɛ fɛ k'a jira sisan ni dalu gɛlɛn ko ala mɔgɔw ka ala kanu ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kɛ ani danfɛn ka kanu nin tɛ se ka suma cogo di ji ka d'i ye ɲa o ɲa ji m'a yɛrɛ bila o tuma ni ko in ɲɔgɔnna ji kanunna ten min ye ji fabriquer k'a bila yen n'a diyara i ye ni ji diyara i ye finalité kɛ ni ji mana diya i ye cogo cogo ji min ye ji bila yen fo a diyara i ye tɛ kɛ o tigi ka kan ka diya i ye ka tɛmɛ ji ye n'a y'a sɔrɔ ni hakili b'i la n'i k'a ye ko tɛ ɲa ka fɔ ji kɔ ko ji de y'i ka ko bɛɛ ye o min ye ji yɛrɛ bila yen don o de kan ka k'i ka priorité ye ça veut dire que n'i ye hakilima ye Ala kan ka diya i ye ka tɛmɛ ji kan parce que tu es conscient k'a fɔ ko ji tɛ yen ji bɛ yɔrɔ de la o ni yɔrɔ tun ma dan don ji composélen don a composé de matière caman de bɛ ji la jɔn de k'a bilabila a ɲɔgɔn kan fɛn o fɛn composé la a hɛta jɛ bɛ composé baga de la dɔ de y'a fara ɲɔgɔn kan o tuma na ni ji diyalen i ye fo ka taa diya fo ka taa diya n'i bɛ ko bɛɛ to a taya la min ye ji bila yen ka sɔrɔ k'a diyalen i ye ten o i kan ka o kanu ka tɛmɛ ji yɛrɛ kan ɔ an ka o to yen ten an ka tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ la n'i ko pɔmu ka d'i ye o mɔgɔ min ye sɛnɛ kɛ a fasa mɔgɔ min yɛrɛ taa pɔmu san lɔgɔ la ka n'a d'i ma don min nana ni pomme ye e ko pomme ka d'i ye min yɛrɛ min bolo min nana d'i ma e yɛrɛ ɲina o tigi yɛrɛ kɔ sisan fo ka pomme de diya i ye kosɛbɛ mais au contraire pomme ka d'i ye ɲɛ o ɲɛ min nana pomme d'i ma nin kɛ o kan ka d'i ye sisan ka tɛmɛ pomme kan parce que n'ale tun tɛ e tun tɛna pomme nin sɔrɔ o tuma na tiɲɛ yɛrɛ la komi ko bɛɛ bɛ taa laban ale ma parce que foyi tɛ a yɛrɛ la sa Ala de ka ko bɛɛ kɛ, comme ale de ye ko bɛɛ dan don, n'aw mana dulon ko o ko la k'a b'o kanu na Ala ka kanu ka kan ka kɛ o sanfɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ ko lɔn, Ala ko a b'o kanu na o, a b'o kanu na k'a sɔrɔ o kanu ye kanu dannen ye a tɛ taa yɔrɔ si parce que olu dilanlen don ka bɔ ala bolo jani i b'i dulon fɛn dannen na min tɛ dan i bɛ taa ye bi jani e ko ji bɛ minnɔgɔ b'i la ala bɛ se ka minnɔgɔ b'i la hali ni ji ma min o tuma ji ka d'i ye ɲɛ o ɲɛ n'i ye ji tigi kanu dɔrɔn o ka fisa ka tɛmɛ ji yɛrɛ da kanu kan e hakilimaw bɛ ten de fɔɲɔ ka d'i ye ɲɛ o ɲɛ f'o de kɛra sababu ye e taara fɔɲɔ bato fɔɲɔ de ko bilala lamali la o tuma ni fɔɲɔ de kanu bon ne de yɔrɔ fo i bɛ ko to fɔɲɔ ta la min ka fɔɲɔ bila i kan ka ko to ta la ka tɛmɛ fɔɲɔ yɛrɛ kan ma o tuma ko alladhina amanu ashaddu hubban lillah parce que olu ye kanu in lasali faamu ko ninnu fɛnw ka ɲi dɛ mais a bɔra min yɔrɔ ka ɲi n'a ye a tɛ suma yɛrɛ o tuma olu y'u dulon kotigi la ka nin to yen ninnu ye ninnu bila an ka service de la don danni tɔ bɛɛ san ka fara dugukolo kan kana ɲina i jɔyɔrɔ kɔ dɛ k'u kana ɲina sababu kɔ ka di jɔn kunnadiya kan n'o tɛ i bololankolon bɛ bɔ lon dɔ ni sababu y'i filɛ ni a ɲɛ ye de dɔrɔn a bɛ sin k'a ka kunnadiya ta ka tɛmɛ n'a ye i bololankolon bɛ bɔ o tuma n'i ko i ɲɔgɔnna kanukɛla tɛ yen sababu kanu kunnadiya a m'a fɔ i kana kanu dɛ mais sababu de kanu bɛrɛ bɛrɛ walladhina amanu ashaddu hubban lillah o tuma olu ka ala kanu fo a ka bonya ka tɛmɛ fɛn tɔ bɛɛ kan parce que ko y'ale de ta ye ala walaw tara ala ko ee tamanni don quoi walaw tara alladhina ɛ ni mɔgɔw tun b'a dɔn ni mɔgɔw tun b'a ye walaw tara lazina zalamu e ni mɔgɔw tun b'a ye o ye mun ye jangata ni mɔgɔw tun bɛ jangata ye diɲɛ in kɔnɔ yan k'a lɔn jangata in ta yeli sen fɛ izi tumana min na izi nin ye mafuru bi ye de tara premier nin walaw tara lazina ni mɔgɔw tun bɛ yeli kɛ izi o de mafuru bi n'o tun bɛ yeli kɛ jangata la diɲɛ in kɔnɔ yan izi tumana min na yarawna al azaba n'o bɛ jangata in ye diɲɛ in kɔnɔ yan kɛ annal kuwata u bɛna dɔn o de sen fɛ ka fɔ ko fanga ko fanga tɛ ji la olu tora dulon ji la k'a kan ko fanga tɛ kurun na kurun ta boli ji kan o de ko olu yɛrɛ ɲina ala kɔ olu ka foro falen na k'a cɛ ɲɛ o ɲinana ala kɔ ye o tun bɛna dɔn yen de ko ja foro ka ko bi ni ni ni ni annal kuwata ko nin ko ni bɛɛ lajɛlen fanga ko lilahi ko ala ta jami'an a bɛɛ n'u tun bɛ jangata ye diɲɛ in kɔnɔ yan parce que n'i ye jangata ye diɲɛ kɔnɔ yan kɛ a fitinin quoi i bɛ ko kɔsegin ala ma o de kama tuma dɔ la man ka tɔgɔ mɔgɔ ninnu ni ni n'o ye kabako dɔw k'i ɲɛna quoi a bɛ limaniya sabati mɔgɔ dusukun na kosɛbɛ n'o ye kuru bɔ a jɔyɔrɔ la ni Ala tɔgɔ ye kuranɛkolo ye k'a kɛ kuru tununa ka bɔ yen hali dugukolo a ma yɛrɛyɛrɛ mais a tununa mɔgɔ yɛrɛ ma kuru ta yɔrɔ dɔn jɔn bɛ se ka kuru bɔ et puis o ma ye Ah, ni ka kuranɛkolo ye k'o baara kɛ et puis o y'a talen a ka fɔ ko sini a bɛna tila ka na sɔrɔ a nɔ na a banna de ten N'i ye kuranɛkolo kɛtɔ ye k'o baara sugu k'i ɲɛna quoi e yɛrɛ bɛ ko to ala ta a bɛ dɔ fara maa ka limaniya kan o tuma ɛɛ ala ko ni ninnu tun bɛ jangata dɔw ye quoi ka tɔɔrɔya dɔw ye o bɛna ala ka puissance dɔn o de sen fɛ k'a dɔn ko kow bɛɛ ye ala ta ye aw dulonnen bɛ ko den min na n'o kɛlen bɛ k'a ka kanu sama a tun bɛna ko ja ko kanu ko fanga nin t'olu fɛnw ta ye ala kɛlen bɛ ka sababu dɔ dɔ dɔ de kalifa o la dɔrɔn sababu nin dɔ de kalifalen bɛ fɔɲɔ la sababu dɔ de kalifalen bɛ ji la sababu dɔ de kalifalen bɛ sangaba ni dugukolo la ko t'o bolo a b'ala yɛrɛ de bolo o tumana n'i ɲɛ dala la Tɔɔrɔya dɔɔnin kan k'a ye o don tɔgɔ la ko ja e ko bɛ ji min kɔ ji yɛrɛ jara o e bɛna dɔn yen sa annal quwwata lillahi ja i boloma lalen bɛ fɔɲɔ min kan fɔɲɔ yɛrɛ tigɛla ka lɔ ɲama sɔrɔ ko la ka avion mɔtɛri k'a accélérer ka dɛsɛ a tɛ se ka boli hali pas kelen a t'a la n'i ko avion ka teli boli la dɛ ja fɔɲɔ de ni fɔɲɔ lɔra dɔrɔn i b'a accélérer k'a appuyer fo a dan ça va nulle part i bɛna dɔn yen de annal quwwata lillahi ja ko ja ko ko lasari ye ala ta ye ala ko n'o tun bɛ jangata ye diɲɛ in kɔrɔ yan o b'a jira waati min na o bɛ jangata jira waati min na diɲɛ in kɔrɔ yan kɛ o tun bɛna dɔn yen de k'a fɔ ko fanga bɛɛ ye ala ta ye walaw tara alladhina zalamu ni mɔgɔw ye tun bɛ yeli kɛ tamanni don ni mɔgɔ tun bɛ mɔgɔ min y'o yɛrɛkun tɔɲɔ n'u tun bɛ yeli kɛ iz tuma min na yarawna al-azaba n'u bɛ jangata ye waati min na diɲɛ dugukolo sanfɛ n'u tun b'a ye a hakika la annal quwwata u bɛna'a dɔn o de senfɛ k'a fɔ ko fanga bɛɛ lajɛlen lillahi ko ala ta don jami'an ko don du kɔfɛ

mun de bɛna'a to o bɛn'o mabɔ lahara jɔ don mɛ diɲɛ in kɔrɔ yan komi o ma jangata nin ye o de kosɔn o dulonnen b'a la a b'o kɔnɔ ko fɛn b'o bolo ja foyi t'o bolo mɛ lahara a filɛ dɛ komi o yɔrɔ nin bɛna bange kɛnɛ kan fakashafna anka ghita'aka ni ko bara cira don min na ka ko bɛɛ bila kɛnɛ kan ka sababu bɛɛ tigɛ ka bɔ yen i bɛna dɔn yen ko ja ko foyi tɛ tasuma bolo ko foyi tɛ ji bolo ko foyi tɛ fɔɲɔ bolo ko foyi tɛ tile bolo foyi tɛ sankaba bolo ko ja ko tigi de kɛlen bɛ ka bila baara la e y'o ta olu ka baara den den fɛ olu kanu ee a ko kofɔli kɛ iz tuma min na tabarra'a alladhina k' i m'a ye mɔgɔw ye o mabɔ k'o tigɛ uttubi'u labato kɛra minnu na mina ka bɔ mɔgɔw cɛ taba'u o ye mun labato wa ra'awu o ye yeli kɛ al-azaba jangata la wa taqatta'at ala ko tigɛ tigɛli kɛra bihim olu la al-asbabu sababu la ee o tugula sababu min kɔ o y'a ye sababu bɔra o bolo kari tun bɛ plasi dɔ de la a bɛ ne ka ko ɲɛnabɔ ko ɲamina ale yɛrɛ bolo yen a tɛna se k'a yɛrɛ kunmabɔ kuma tɛ ne yɛrɛ ma tuguni sababu min tun b'ale bolo n'a bɛ ko dilan n'o ye o sababu gosila ale la kuma bɛ k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ ta ɲɛnabɔ a t'ale yɛrɛ bolo tugun fɔɲɔ ka boli minɛna fɔɲɔ la fɔɲɔ tɛ boli la n'a yɛrɛ ka se yen dɛ ala de b'a bila la boli la n'ala ye boli minɛ fɔɲɔ la o e de ko i bɛ fɔɲɔ ta k'a k'i ka ko dilannan ye ni fɔɲɔ ka boli minɛn'a la o t'i ka ko bannen sa o tuma i tugula jinɛ kɔ k'a sen ka di i tugula nin kɔ k'o bɛ ten ja sababu dɔ de b'a bolo n'a ka sendiya ye sababu dɔ de b'a bolo n'a ka yɛlɛma yɛlɛmani ye o sababu ninnu hali ɲɛ ka kamini n'o minɛna ɲɛ la waati min o tuma ni sababu tigɛla sababu don kɛ bolo tuma min na ko mɔgɔw bɛn'a dɔn yen k'a fɔ ko ja o ko t'olu bolo o n'o kɛra don labatolikɛlaw bɛn'o tigɛ k'a bɔ labatobagaw la minnu tugula mɔgɔw fɛn kɔ ko se b'o ye ka taa a sɔrɔ se t'o ye sababu dun tun kalifala u la Ala dun y'o sababu minɛ bi o ye lahara jɔdon ta ye n' ala y'o sababu minɛ dɔrɔn minnu tugula u kɔ ni u bɛna a ye o waati la ko aa ko mɛ ko k'ale tɛ kuma wa ko kɔrɔkɔ k'ale tɛ bon ni ye wa ko kɔrɔkɔ ko ji i tɛ minnɔgɔ bɔ n na wa fiyewu ji ko ale ta minnɔgɔ bɔli o banna de i b'a min fo k'i kɔnɔ pɛrɛn a tɛ minnɔgɔ bɔ i la tuguni parce que ji ka minnɔgɔ bɔni kɛ o sababu tun bɛ ala de bolo k'a don ji la tasuma yɛrɛ i b'i ka kɔɔrimugu bila a kɔnɔ k'a y'a jeni tasuma ma k'ale tɛ se ka kɔɔrimugu jeni i b'a bila a kɔnɔ ka dɛsɛ a tɛ se k'a jeni tasuma b'a fɔ i ye ko ale ka jeni ala de tun b'o di ale ma ala ye jeni bila tasuma na o tuma na hali ji tɛ se ka mugu ɲigin sababu b'a to ji bɛ mugu ɲigin o mugu ɲigin solution min tun bɛ ji bolo kɛ ala y'o minɛ o sababu minɛna ji la ji bɛ ji ye mais a tɛ se ka foyi ɲigin c'est à dire ko o ko bɛ min o min kɛla a bɛɛ sababu ala dun ko n'o sababu tigɛ tigɛla o bolo don min na kɛ a bɛna a dɔn yen de quoi ko ja ko fanga ye ala ta ye n'o tun b'o jangata sugu in ye diɲɛ in kɔnɔ yan o tun bɛn'a dɔn k'a fɔ ko ja ko t'o bolo ko ko tɛ fɛn ninnu bolo ko ko ye ala ta ye ko i m'a ye lahara jɔ don ni sababu tigɛla tuma min na mɔgɔw tugula o ka ɲamɔgɔ labatobaa min kɔ sababu tigɛla o ye labatobagaw bolo waati min na dɔrɔn o y'o mabɔ o ma o y'o tigɛ ka bɔ o ma o ye k'o to yen an t'o fɛ tuguni ko parce que an tugura a kɔ k'a ka min kɛ a tɛ sera k'o kɛ bɛɛ b'a yɛrɛ ɲini den bɛ boli ba bɛ boli den yɛrɛ ko ni diɲɛ kɔnɔ n'a bɔra i b'a fɔ ko n ba ko n fa n'a ɲamina ko n ka kabila o parce que sababu dɔ bɛ ba ni fa ni kabila bolo u bɛ se k'i défend mais n'o sababu bɔra yen i b'a ye ni buru fiyɛra dɔrɔn den yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲini de ka boli ka baw ni faw bɛɛ ye k'o to yen olu yɛrɛ fana b'o yɛrɛ ɲini de parce que n'a bɔnna diɲɛ in kɔnɔ yan dɔrɔn ko e lɔ bɛ taa n den wele n denw wele ka na u bɛ na defansi ta parce que defansi ta sababu dɔɔnin bɛ denw bolo diɲɛ kɔnɔ yan mais lahara don a b'a ye sababu tɛ den ninnu bolo tuguni ale yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲini o tuma na mɔgɔ o mɔgɔ tugula fɛn dɔ kɔ diɲɛ in kɔnɔ yan sababu ninnu kosɔn n'o sababu minɛna dɔrɔn i tugula min kɔ nin kɛ i b'i yɛrɛ ɲini ka b'o ma parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ se ka foyi ɲɛfɔ i ye tuguni o de kama ko ɛɛ iz a ko tumana min na ko kofɔli kɛ mɔgɔ ye tumana min na o ka lahara ta misaliya in ta k'o kɛ diɲɛ ta nin ye jani lahara ka se parce que sababu min b'a to a bɛ tugula fɛnw kɔ kɛ ko sababu in bɛna minɛ o tuma na n'a minɛna dɔrɔn jangata de bɛ kɔfɛ o tuma kana to o don tɔgɔ ka se i k'o ɲɛdɔn kabi bi k'i yɛrɛ mabɔ ale fɛn ninnu ma n'o y'a yamaruya ninnu dili ma n'a ma taa ni ala ka sira ye ko iz kofɔli kɛ mɔgɔ ye tuma min na tabarra alladina mɔgɔw y'o o tigɛ utubiu labatori kɛla mɔgɔ minnu na olu c'est à dire den bɛ ban ba la fiyewu fiyewu c'est à dire den parce que ba b'a fɔ de ko a ko n den de kosɔn n taara jo sɔn n den de kosɔn n taara nin kɛ karamɔgɔkɛ den yɛrɛ b'a fɔ ko ne tɛ nin ye dɛ yɔrɔnin kelen jow bɛn'o yɛrɛ ɲini masaw bɛn'o yɛrɛ ɲini. ka bɔ u ka kɔmɔgɔw ka ko ma ko aw de ka bila ka taa mission na ko ale b'a yɛrɛ ɲini o i bolo madalen bɛ min kan k'o b'i bɔ bɔlɔ la lahara nin sababu dɔ tun b'i bolo diɲɛ in kɔnɔ jarani min dir'i ma o tuma o bɛna a yɛrɛ ɲini lahara jɔ don ka boli lakurunin ye ni m'i koron kɔni walladina ala ko iz tumana min na tabarra alladina mɔgɔw bɛn'o yɛrɛ tigɛ pewu pewu pewu utubiu labatori kɛla mɔgɔ minnu na u bɛn'u mabɔ u ka labatoribagaw ma ka sɔrɔ u tun bɛnnen don diɲɛ in kɔnɔ yan mina alladina ka bɔ mɔgɔw bila itabau minnu y'o labato u b'u mabɔ u ma pewu pewu pewu parce que sababu t'o bolo tuguni o i se ka ko n ye cɛ dɔ yɛrɛ fana ale yɛrɛ fana ko o kɔfɛ aya dɔ wɛrɛ bɛ yɔrɔ wɛrɛ ale bɛna yira k'a fɔ ko bon ko ala ko ninnu de k'an fili ɛ n k'olu yɛrɛ b'o jaabi a ko anahnu sadadnakum an n'u dɔn wa a ko a yɛrɛ de tugura kɔ sababu tun t'an bolo foyi tun tɛ mɔgɔ si bolo dɛ ko bɛɛ tigi ye ala le ye ala le bɛ dɔɔnin kalifa i la dɔrɔn a bɛɛ k'a dɔn ko kotigi ye ala le ye mina ladina taba'u ka bɔ mɔgɔw ma mun y'o labato wara awul azab o munna ninnu bɛɛ kɛra munna dɔ bi ban dɔ la bɛɛ kɔmɔgɔ bɛ ban ɲɛmɔgɔ la ɲɛmɔgɔ bɛ ban kɔmɔgɔ la a sababu ye mun ye wara aw azab parce que o ye jangata ye o y'a dɔn ko jaa sababu tigɛra ko tɛ mɔgɔ bolo ni o tun b'o jangata tɔgɔ nin ye diɲɛ in kɔnɔ yan kɛ o tun bɛ ɲɔgɔn labato jugu minnu kɛra ni sitana labato minnu kɛra nin o tun bɛna a bɛɛ dabila mais comme o yɔrɔ nin ma bange o ye diɲɛ in kɔnɔ yan o don ala bɛ kan k'a ɲɛfɔ i ye ko bon i ta sisan n'a y'a f'u ye ko kow bɛ sababu de bolo kabi o yɔrɔ la e yɛrɛ kan k'i miiri sisan k'a filɛ n'a y'a sɔrɔ ko bɛ i tugu min bolo in bolo ni ko t'a bolo dès maintenant i kuma se k'i yɛrɛ ɲini wara awul azab o ye wara aw ye yeli kɛ azaba jangata la mun kosɔn fana o tigɛ tigɛla ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bila wa taqatta'at bihimul asbab wa taqatta'at tigɛtigɛli de kɛra bihim a kelen kelen bɛɛ bolo al asbab sababu la sababu min b'a tora ba bɛ kulela den kɔ o sababu tigɛra sababu b'a to fana den yɛrɛ bɛ samana ba kɔ o sababu tigɛra a baara tiɲɛna Ala ko n'a tun b'o yɔrɔ nin vérifier k'o de lɔn diɲɛ in kɔnɔ yan kɛ a tun be a dɔn ko faŋa ye Ala ta de ye ko a' ɲɛ be faŋa la fɛn o fɛn na avion n'a ka boli ka b boli puissance ko missile nin dɛ ko a be 2000 kilomètres de boli par heure 2000 kilomètres ko a b'a boli par heure a sen man di dɛ ala de sen ka di a ka puissance nin ala ta don a kana k'i kɔnɔ ko o dilanbaga de sen bɛ ko la ala de foyi tɛ yen n'ala tɛ annal quwwata lillahi jami'an n'i tun ye kow sɛgɛsɛgɛ i bɛna dɔ ye parce que sababu ninnu bɛna tigɛ voilà o ko wa qala ladina mɔgɔw ye fɔli kɛ taba'u minnu ye minnu ye labatoli kɛ law anna lana ko ni kɛli tun kɛra olu ye karratan sekɔ la fanatabarra olu tun bɛna u mabɔ bi minhum ka bɔ u ka ɲɛmɔgɔ ninnu na nka a tiɲɛna u bolo ka ban a tiɲɛna a tugula o kɔ ka ban banna sekɔ tɛ tugun i ye min kɛ sɛnɛ kɛra ka ban tigɛli de bɛ yen baara min kɛra ka ban résultat de bɛ di sisan c'est fini k'a fɔ ko ni n tun ka lɔn o ye diɲɛ ko ye lahara n tun ka lɔn tɛ mako ɲɛ dɛ diɲɛ kɔnɔ n'i kɔnna ka n tun ka lɔn nin dɔn diɲɛ kɔnɔ yan a b'i mako ɲɛ parce que i bɛna tuubi là tu peux te racheter ka ko dɔ kɛ ko de ye wa kala ladina mɔgɔw ye fɔli kɛ tabau minnu ye labatoli kɛ law ana lana ko ni kɛli tun kɛra olu ye karatan senin dɔ la senin dɔ karatan n'a kɛra tun senin dɔ c'est-à-dire occasion fitinin dɔ ka présenter olu ye bi dɔrɔn bi b'a to tubi la ala ko mɛ tubi sababu banna sendala bɛɛ kan banna de n'o senin dɔ sɔrɔla dɔrɔn e fa tartibi fawri a ko sisan sisan an tɛ sini yɛrɛ kɔnɔ n bɛ taa foro la t'a la dɛ natabara a k'olu bɛ mabɔ minhum u ka ɲɛmɔgɔw ma pewu pewu pewu pewu sababu fɛn o fɛn y'a to i tugula min o min kɔ den b'a fɔ ko n tun tugura n ba kɔ ni sababu min ye ko n'Ala ye occasion di yan k'a banna de, ba yɛrɛ b'a fɔ ko ni senin dɔ tun dira ale ma ale tun tugura a den kɔ ni sababu min ye bi y'a to ale y'a mabɔ bi, o tuma o b'a dɔn sa ko jaa ko ninnu bɛ Ala de bolo, den tɛ se ka ba mako ɲɛ n'Ala ma sɔn, ba yɛrɛ fana tɛ se ka den mako ɲɛ n'Ala ma sɔn, o tuma na a y'a ka ɲɔgɔn labato in kɛ Ala ka jɛn kɔnɔ, n ma kɔrɔ de ye wa? ji tɛ se ka foyi ɲɛ i ma ni ala ma sɔn fɔɲɔ tɛ se ka foyi ɲɛ i ma ni ala ma sɔn o tuma na e bɛna tugu fɔɲɔ ka ko kɔ ko a kɛ ala ka jɛn kɔnɔ kuma fanatabara olu tun bɛna u mabɔ minhum ka bɔ u ma kama cogo min na tabarau olu fana y'u mabɔ mina olu ma bi Ala ko kadalika k'a bɛ ten de yurihimullahu ko ala bɛ jirali kɛ mɔgɔw la lahara jɔ don amalahum u ka kɛwale la hasaratin nimisa ye ala ko n'a tun b'o yɔrɔ de faamu k'a bɛ diɲɛ in kɔnɔ yan kɛ si tɛ bi i bɛna ye ko ja ko k'e de ka mɔgɔ filɛ wo la i ba min k'a bɛna ko dɔ ɲɛ i ma diɲɛ in kɔnɔ n'i tun b'a dɔn a tun bɛ dɔn don min yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ sababu in bɛna tigɛ lahara i bɛ ɲɛ wɔɔrɔ o tuma u n'a ɲɔgɔnw sa muru ka di sɛbɛn la ka se papiye sinsin la ja sababu bɛna tigɛ ka bɔ yen law ana kadalika Ala ko a bɛ ten de yurihimullahu Ala bɛ jirali kɛ a ɲɛmɔgɔ n'a kɔmɔgɔ bɛɛ la amalahum u ka kɛtaw la hasaratin nimisa ye bɛɛ ta bɛ jira a la nimisa ye c'est-à-dire fu ko a bɛ kɛ bɔnɛ ye alayhim a kelen kelen bɛɛ kan ɲɔgɔn labato kɛra fu ye a wolola zéro la wama hum ka sɔrɔ o si de ma kɛ tuguni c'est-à-dire nimisa yɛrɛ fana ma kɛ tugun k'olu mɔgɔw bikarijina k'u bɛ bɔ minan nari tasuma kɔnɔ tuma dɔ la ni nimisa ye o de fɔ n ko sinadɔn bɛ diɲɛ kɔni kɔnɔ yan k'a fɔ ko aa vraiment comme a tiɲɛna an bolo aa an on va se réacheter an bɛ tuubi an bɛna ɲuman wɛrɛ daminɛ Ala k'o yɛrɛ fana ma kɛ baara kɛ yɔrɔ tɛ yen tugun c'est fini wa ma hum bi kharijina n nimisala n bololankolon bɔra n bɛ kasi ka makari bɔ mɔgɔw bɛna n boloma dɛmɛ o ye diɲɛ de ye yan Ala ko o yɛrɛ ma kɛ o tilana yen fana o y'a bɛɛ cɛn ye o tuma ko ni mɔgɔw tun bɛ nin sababu in dɔn k'a bɛ diɲɛ in kɔnɔ yan u ka se ka ko ala ye ka ilahukum ilahun wahidun o dɔn ka ko to ala ta mara bolo ɛɛ bɛ bɛ kari na ayiwa an b'o dɔn dɛ ya ayyuhan nas ala ko ya mɔ kulu a y'a jija sa ka dumuni kɛ mimma ka bɔ fɛn na fil ardi min bɛ dugukolo kan halalan n'a b'a dun a y'a dun ka sɔrɔ a lahalaya ye a ta ye halalu halala don c'est à dire halala ye mun ye diɲɛ dil'i ma ni min ka dumuni ye i yɛrɛ wɔsila ka min baara k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye bon peut-être dɔ bɛna fɔ ko son bolila ka taga mɔgɔw ka fɛn sonya ka boli ka boli fo ka wɔsi k'a sɔrɔ a taara n'a ye a wɔsiji don dɛ o wɔsiji in tɛ ko tɛ ko i k'a sɔrɔ ni diɲɛ ye fɛn o fɛn dir'i ma ni diɲɛ ye e yɛrɛ y'a baara i taara mɔgɔ ka foro sɛnɛ ni forotigiw ka diɲɛ ye o y'i sara wari min na i ka sɛnɛ in sababu la o de y'i ka halala ye ka taa mɔgɔw ka fɛn feere ka taa sɔrɔ u ma diɲɛ d'i ma n'a feereli ye kɔfɛ k'i lɔ wula fɛ ko fo k'i sara ko parce que k'u ka fɛn feere i kɔni y'a feere i y'a feere a feere cogo de la fana cɔ olu yɛrɛ b'a feere feere cogo min i k'a feere ten de mais jɔn de ka sira d'i ma ko i k'a feere mɔgɔ si ma diɲɛ d'i ma o tuma n'i y'i ja k'i jɔ ko parce que ne ka baara kɛ o ye ko fo k'i sara o sara ye fu de k'i ta n'i y'a wari minɛ dɔrɔn sara tɛ dɛ ka sɔrɔ i wɔsila ye parce que diɲɛ ma d'i ma n'a baara ye n'o y'i sara kɔni il y a pas de problème mais n'o ma diɲɛ n'a kɛli ye dɔrɔn i bɛ fu ta oui o tuma a b'o ɲɛma n'i ka baara k'i fa ye ni sariyaw dɔnbaa k'a faamu cogo min na n'i ka baara k'i fa ye i kelen t'i fa denw ye Fa nana sa waati min na dɔrɔn nafolo min sɔrɔla e kelen de tun bɛ foro la n'i bɛ baara kɛ fa ye tɔw bɛɛ taara diɲɛ sen fɛ ka taa wɔsi yen olu k'u ka nafolo sɔrɔ sɔrɔ k'a bila u ka bankiw la e kelen de tora fa senkɔrɔ baara la ye fa sara sisan a ka foro sɛnɛlen ko e de tun bɛ fa senkɔrɔ sisan ko e ta y'a siyaman ye I ta tɛ foyi siyaman ye a bɛ tila ni min yɛrɛ ma tile kelen kɛ foro la a bɛ tila n'o cɛ de juste a bɛ tila nin fo ka ɲɛ n ye den premier ye n ye den deuxième ye a t'a la dɛ a bɛ tila de ten ne de wɔsila kɔrɔ o t'a la dɛ fa ka foro don n'i ko i bɛ fɛ ka baara kɛ n'i tɛ fɛ ka baara kɛ gansan fa ye i b'i ka sara proposer n'o tɛ kan bolola ko n'a tɛ don e tora a kɔrɔ ko si bɛ d'i ma dɛ tiɲɛ ye tiɲɛ de ye o tuma a bɛ ten de ni an ma sarati ka diɲɛ kan ko e bɛ baara kɛ fa sen kɔrɔ mais n'a tɛ don min na ni tilali bɛ kɛ e ta bɛ kɛ ten n'a saratila o kan voilà tɛ e ka baara kɛ kɛra kɔmi i taara mɔgɔ foro sɛnɛ yɔrɔ min forotigi tun kan ka sɛnɛ i taara i biri o yɔrɔ tɔgɔ de kan ka sɛnɛ wula fɛ banna dɔrɔn i ko a y'i sara a est-ce ne ko e na foro sɛnɛ ça c'est volontairement i ka baara k'i fa ye volontairement a bɛ faamu o tuma k'ala su ko a ye dumuni kɛ ka bɔ fɛn na halala ye mun ye i ye fɛn min sɔrɔ ni diɲɛ ye ni diɲɛ taara dɔrɔn an wa don fɛ i ta tɛ i bolola mɔgɔ ko ka b ko ka b ko ka b ko ka taa ka wari bo la fo k'i wa i sɔrɔ k'a bo la i wasila k'a sɔrɔ kɛ mɛ ara tɛ i ka bo la a diɲɛ la a ma diɲɛ kɔrɔ ye ko halala ye mun ye i ye fɛn min sɔrɔ ni diɲɛ ye an bɛ halala de ɲɛfɔla ten n'i ɲininka ko halala ye mun ye o de bɛ définition min d'i ma ten ɔhɔn tɔyiban a ko a ka saniya tuma dɔ la a bɛ k'i halala ye mais a man sanu fana ala ko a ka o le dun parce que a t'a fɔra gansan dɛ ilahukum ilahun wahidu de parce que ale ala de b'a dɔn min b'a ɲɛ n'i taara MTN fɛnfɛn san recharge san k'i b'a recharger orange kan a tɛ taa o a tɛ taa mais ka sɔrɔ kɛmɛ fila kɛmɛ fila mais n'i ye dɔ in bila ka taa dɔ in kan ka dɔ in kɛmɛ fila dɔ in bila ka taa dɔ in kan ça va nulle part ka sɔrɔ wari fila in a man ca ni ɲɔgɔn ye parce que ala de ka mɔgɔ da ilahukum ilahun wahid ale de ye mɔgɔ tigi ye a k'a dɔn mɔgɔ bɛ ɲɛ ni fɛn min ye an ka réseau bɛ ala de bolo o ma ko an ka réseau dilantɔ de ye kulu mimma fil ardi halalan tayyiba o y'a réseau ye an bɛ télécharger n'o de ye n'i ma halala domu dɔrɔn n'i ye haramu domu dɔrɔn a bara cɛn ten i ya réseau tɛna charger dɛ ala ka ɲɔ kolon a ko an ka dumuni kɛ mimma ka bɔ fɛn na fil ardi n'i y'o min bɛ dugukolo kan ayiwa nin fana bɛna an ka laadaw kɛlɛ n'a kɛra halalan tayyiban nin ye dɔrɔn halala bɛnna ala ko mimma ko sun mutlaq lo mimma fil ardi fɛn o fɛn bɛ dugukolo kan ko an k'a bɛɛ domu halalan tayyiban n'ala kɔni ma min kɛ haramu ye kaban dɔrɔn ala k'a bɛɛ y'i ta ye dumuni bɛɛ kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko k'a dum da la o ayi o ayaw ka siya kuranɛ kɔnɔ mara sunjata bolo la ta'kulu amwalahum ila amwalikum dumuni tɛ da la o c'est-à-dire k'a ɲagami ka tiɲɛ dɔrɔn hali ka jatimɛ nafolo ta dɔrɔn ka a baara k'a di dɔ ma ye kulu don i m'a don dumuni na i k'a di mɔgɔ dɔ ma mais i man k'a kɛ i ta tɛ Bala sunjata ma kulu ya ayyuhan nas mɔgɔ bɛɛ de welela ten mɔgɔw ka réseau lo silamɛya t'a la kafiriya t'a la mɔgɔya ɲɛna de kulu k'a ka dumuni kɛ mimma ka bɔ fɛn sugu bɛɛ dɔ la fil ardi min bɛ dugukolo kan halalan l'essentiel a ka kɛ halala ye a kana kɛ haramu ye haramu a k'o dɔn silamɛya ye min haramuya a bɛɛ de b'a kɔnɔ par exemple dɔ bɛna wele ko lɛ sogo jufa sogo tan tan tan o de ye haramu o ye haramu dɔ ye kɛ mais saga sogo min ni mɔgɔw ma diɲɛ ma k'a d'i ma o fana ye haramu ani lɛ sogo bɛɛ ka kan halalan ko a ka kɛ halala ye dɛ tayyiban a ka saniya fana i ya jufa sogo i ya saga sara i halala don saga min y'i ta ye n'a sara i m'a sɔrɔ a kan tigɛ i halala don a fagalen a jufalama kɛ i halala don mais tayyibu tɛ a man sanu dugukolo i k'a san i ka wari ye i halala dugukolo halala dugukolo i ta don mais tayyibu tɛ lil akli dumuni ta saniyalen tɛ a ka sanu ka sɛnɛ de k'a kan a ka sanu ka bon de lɔ a kan i tɔgɔ la mais a man sanu k'a domu da la ala ko kulu a ye dumuni kɛ mimma ka bɔ fɛn na fil ardi dugukolo halala a ka kɛ ni diɲɛ b'a bolo a la tayyiban a ka saniya ala ka kɛ a fɛ wala tattabi'u aw kana tugu dɛ kutuwati shaytan shaytan ka sira kɔnɔ ninnu ko ninnu na parce que shaytan bɛ tɛmɛ bɛɛ fɛ k'aw fili parce que aw tigi don ilahun wahid o tuma a ye shaytan sen bɔ tɔ bɛɛ la k'a to ala ta ye shaytan tɛ na dɔrɔn bɛ ka ju ka to ko ka ko ka shaytan bɛ na i ka dumuni kɛ tɔ voilà mais i yɛrɛ ka sago tɛ wa e le m'a kuru bila innahu k'i k'a dɔn siyetana kɛ lakum a kɛra aw ye aduwwun jugu ye mubin min ka juguya bangeren don ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma